Dia dhaoibh. Súil agam go bhfuil sé seo ag obair, right? Okay, so tá mé anseo just um, chun labhairt faoi Pulsar agus ar eile agus uh, réaltaí cosúil leis sin. Uh, nuair nuair, nuair uh, fuair mé ríomhphost ó Thomás agus just d'iarr sé orm a bheith ag caint faoi an cineál taighde atá muid a dhéanamh san ollscoil faoi láthair. So just céard atá mé a dhéanamh ar dtús ná just rith tríd ag leibhéal an-mhór an cineál taighde a dhéanann sna hollscoileanna agus ansin dul isteach chuig mo taighde féin agus beagáinín eolas a inseacht dhaoibh faoi agus mar sin de. So an chéad rud ná réamhrá, so just fúm fhéin agus ansin an taighde atá idir lámha faoi láthair, na fáthanna atá muid ag déanamh staidéir ar seo agus atá muid ag iarraidh an eolas seo a bhaint amach. Ansin inseoidh mé dhaoibh faoi pulsar agus céard iad mar Go hiondúil nuair a déarfas mé le daoine go bhfuil mé ag obair le pulsar, gheobhfaidh mé blank looks agus céard sa diabhal iad sin? Agus ansin inseoidh mé daoibh faoi Pádraic agus sin an code. So tá mise ag obair ar code ríomhaireachta agus sin an code atá mé ag obair air faoi láthair agus ansin na torthaí atá ann go dtí seo. agus na torthaí atá muid ag iarraidh a fháil amach ina dhiaidh. So, réamhrá an-sciobtha rinne mé mo chéim in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus chríochnaigh mé é sin i 2010 is chuaigh mé díreach isteach go dtí mo dhochtúireacht ansin ag obair ar ar Phádraic. So, sin sin sin really. So, just. chun rá an taighde atá idir lámha. Ar ndóigh, tá an ollscoil an-mhór agus 'sé an rud faoi tá taighde ar bun i chuile ábhar faoi láthair so sa bhitheolaíocht, ceimic, matamaitic agus mar sin de. Agus ní amháin go bhfuil taighde an rud faoi taighde ná go hiondúil tá sé an-speisialta. So ní féidir liomsa labhairt faoi an taighde atá ar bun faoi láthair sna. hábhair sin ach just chun inseacht dhaoibh cé cé chomh an méid taighde atá ar bun faoi láthair. Tá mé chun labhairt faoin bhfisic agus cén céard atá muid a dhéanamh sa bhfisic faoi láthair sa sa san ollscoil. Agus tá cúpla ábhar atá muid a dhéanamh sa bhfisic so tá muid, an fhisic atmaisféarach sin staidéar ar an aimsir agus mar sin de. Agus ansin fisic solais sin like ag déanamh staidéar ar lasers agus eh, lasers go bunúsach, tá sin. Ansin tá fisic lionsaí agus tá sé sin an-tábhachtach sa réaltfhisic mar le lionsa níos fearr gheofann tú íomhánna níos fearr agus sin céard atá muid a dhéanamh, céard atá muid ag iarraidh sa réaltfhisic ach cé go bhfuil sé an-tábhachtach sa réaltfhisic is ábhar difriúil ar fad atá ann agus go hiondúil ní bhíonns mórán like tá aithne againn ar fisic na lionsaí ach, ach ní bhíonns muid ag déanamh staidéir air go hiondúil. Fágann muid é sin go, go daoine difriúla agus ansin just úsáideann muid iad. Agus is ansin tá an fisic leighis sin ag déanamh taighde ar céard a dhéanfas radaíocht nuair a théann sé isteach sa chorp agus an féidir leat rudaí ar nós cancer a, a troid le radaíocht agus mar sin de nó, nó na meaisín sa, san ospidéal a dhéanamh níos fearr nó mar sin. Agus ansin ar ndóigh tá an réaltfhisic, atá mé a dhéanamh mé féin. Ach fiú amháin sa réaltfhisic tá go leor ábhair difriúil chomh maith. So sa réaltfhisic i NUIG faoi láthair i Ollscoil na hÉireann tá siad ag déanamh staidéar ar abhac donna agus is sin cineál réalt amháin. Agus tá siad ag déanamh staidéar ar íomhánna agus is sin nuair a gheofann tú íomhá go hiondúil tú bhíonn bhíonn fadhbannaí leis, ní bhíonn sé cruinn. Agus ansin cuireann tú tríd an ríomhaire é agus gheofann tú gheofann tú íomhánna go féidir leat obair leis agus sin an cineál obair atá siad a dhéanamh le íomhánna. Pulsar ar ndóigh, sin céard atá mise a dhéanamh agus faoi láthair tá cúigear againn ag staidéar pulsar agus tá chuile duine dúinn ag staidéar rud difriúil. Cé go bhfuil Pulsar atá is ábhar an-mhór atá ann. Sin tá tá daoine ag stuidear staidéar dúphoill, sin black holes agus an bhealach go thagann réaltaí le chéile, an formú réaltaí agus réalteolaíocht gamma gathanna. Chuaigh teileascóp thuas Fermi go luath agus just tá sé ag breathnú ar gamma gathanna so tógann sé na íomhánna ón teileascóp sin agus just úsáideann siad iad chun rudaí a fháil, pulsár ina measc. Ok, so na fáthanna atá muid ag iarraidh iad seo a staidéar agus seo pictiúr gon crab, an portán is dócha. So tá seo an pictiúr a fheiceann tú le do shúil féin. Ach ar ndóigh ní hé an súile amháin a úsáideann muid nuair atá muid ag breathnú thuas sa spéir, so seo é an pictiúr a fheiceanns muid nuair atá muid ag úsáid gamma gathanna nó nó rudaí níos níos le fuinneamh níos airde ná ná mar atá ag an solas a fheiceanns muid féin. So go bunúsach tá sé ceist mór atá Tá muid ag staidéar sa réaltfhisic faoi láthair agus sin iad, níl mé chun iad a léamh amach ach sé an rud atá tábhachtach anseo ná tá taighde pulsar ag cabhrú le ceithre cinn de na ceisteanna sin a fhreagairt agus i rith an chaint tá súil agam go bhfreagróidh mé go feicfidh tú na cinn. Ach go bunúsach is féidir iad a úsáid chun a fháil do thomhas mar tá siad an-seasta.

agus ar ndóigh tá radaíocht agus cáithníní an-fuinneamhach ag teacht uaidh an t-am ar fad so úsáidfidh muid, is féidir linn an cheist sin a staidéar leo chomh maith. Chomh maith leis sin, seo fear atá an-cháiliúil sa Fisic, sin Maxwell, agus i 1888 rinne sé staidéar ar an leictreachas agus an maighnéadachas agus fuair sé amach gurb iad an rud céanna a bhí ann. Agus is iad pulsáir na rudaí leis an leictreamaighnéadachas is láidre sa gcruinne. So, just mar shampla, ar an domhan seo, sé an fáth atá gathanna gamma ag teacht ón spás an t-am ar fad, ach an sé an fáth go bhfuil muide ann ná go hiondúil buaileann siad in aghaidh an, an, an, magnetic field, agus ansin ní théann siad isteach chuig an domhan. Agus sé an láidreacht atá ag an field sin sa domhan ná 19 micro Tesla, so sin 0.0000019 Tesla. I gcomparáid leis sin, le gnáthphulsáir, sé an field atá acu b'shin leis an maignéadachas ná 10 go dtí cumhacht 12 Tesla nó níos láidir. So, tá siad an-láidir ar fad. Agus freisin, seo Newton agus seo é an t-aon foirmle atá ann sa chaint. Seo é an foirmle le haghaidh domhantarraingt. Agus arís, Is féidir leat domhantarraingt an-láidir a fheiceáil ar bun i bpulsar mar tá siad an-cruinn agus tá go leor ábhair i spás an-bheag so tá domhantarraingt an-an-láidir acu. Just mar shampla ar cé chomh láidir is atá an maighnéadachas, má théann tusa chuig pulsar, just más rud é go raibh tú in ann agus Thart ar milliún míle amach, thógfadh an maighnéadachas an fuil ó do chorp agus just ripeálfadh sé amach as do chorp é, mar gheall ar an iarann atá sa gcorp. So, sin cé chomh láidir is atá sé. Agus faoin am go sroichfeadh tú an pulsar é féin, bheadh tú squashed ar nós bug mar gheall ar an domhantarraingt. Agus cé go bhfuil domhantharraingt an-ana láidir ag na pulsáir, go hiondúil is é an leictreamaighnéadachas atá i gceannas ar céard atá ag tarlú ansin. Ok, so pulsáir, céard iad? Agus seo pictiúr go pulsáir Vela agus is féidir é a fheiceáil ansin, thíos ansin. So, beagáinín stair, d'aimsigh Jocelyn Bell iad i 1967 Agus fuair a supervisor Gradam Nobel as ucht é sin iad a aimsiú. So bhí, tá, tá actually, tá go leor troid sa, i saol an pulsar ar cheart an Nobel dó go Jocelyn Bell nó go, go Anthony Hewish. I 1968 fuarthas amach gur neodróin réaltaí a bhí ann agus is é neodróin réalta ná cineál réilte. So tá prótón, leictreoin agus neodróin, agus go bunúsach le pulsair. Tá an domhantarraingt chomh láidir nach bhfuil aon prótón nó leictreon fágtha, agus níl aon, níl, níl aon rud sa star ach neodróin, agus ciallaíonn sé sin go bhfuil go leor mais ann. So, nuair a deireann mé go leor mais, tá mé ag caint ar thart ar dhá oiread an mais gon ghrian i spás. thart ar Gaillimh. So deich gciliméadar ar fhad atá an gnáth phulsár. So sin b'fhéidir, níl 's a'm cé chomh mór 's atá Corcaigh ach an fhad céanna is atá cathair na Corcaigh is dócha. Cuireann siad amach fuinneamh ag chuile pháirt gon speictream, so sa raidió, sa an solas a fheiceann muid muid fhéin agus ansin gathanna gamma chomh maith agus Go dtí seo, cé go fuair muid amach go raibh siad ann ceathracha bhliain ó shin, níl fhios ag éinne cén chaoi a chuireann siad amach an fuinneamh, níl fhios ag éinne cén áit as a thagann an fuinneamh agus bhuel nuair a deireann mé é sin, níl sé sin go hiomlán fíor ach níl fhios acu. an bhealach go gcuirtear amach an fuinneamh agus tá go leor teoiricí difriúil ann gon chaoi go féidir leis seo a tharlú. Ok, so céard is pulsar ann? So seo just pictiúr beag gon saol atá ag réalt ar an taobh seo, seo an réalt cosúil leis an ghrian atá againne agus théis dhó a chuid hydrogen uilig a úsáid, Rachadh sé suas go go fathach dearg agus as sin thíos go abhach bán agus ansin ar deireadh go abhach dubh nuair nach bhfuil aon teas fágtha. Ach tá sé sin an-leadránach, níl mórán ag baint leis. Is é na réalta ana-mhór atá suimiúil. So téann siad suas agus ansin nuair atá ritheann siad amach as leis na réaltaí seo thosaíonn siad ag dó hidrigin agus théann siad suas ag dó rudaí difriúil ar nós carbon agus ocsaigin go dtí go gheofann siad iarann. Agus ag chuile áit, ag chuile stáid tógann sé níos lú ama. So faoin am a théanns tú chuig iarann ní thógann sé ach thart ar ceathrú go second dul tríd an iarann ar fad atá sa réalt agus ansin tá pléascadh ollmhór, ollnóva, atá agus thugann sé amach sin amach níos mó fuinneamh ná an Galaxy ar fad ar feadh thart ar mhí nó dhó. Agus más rud é go bhfuil an réalt an-mhór, gheofann tú dúpholl, ach muna bhfuil sé chomh mór sin gheofann tú réalt neodróin agus pulsar. agus sin sin an chaoi atá sí be be a thagann siad isteach sa saol. So seo phictiúr go pulsar. Anois caithfidh mé a rá tá an phulsar seo tá sé an-mhór ní hin an scála ceart mar a deireann mé tá tá tú ag caint ar na na milliún ciliméadair anseo ach níl sé seo ach 10 km ar fad. Na líntí seo so tá tá tá sé seo sách chasta. Sé an rud sé ceann go na fadhbannaí faoi Pulsar ná tá siad an-chasta. Cé ag dul síos tá siad ag ag dul timpeall ag casadh an-sciopthaí. Chasaíonn siad 30 uair go hiondúil bhuel an ceann seo a bhíonn mise ag staidéar tá sé ag casadh 30 uair in aghaidh an second. Agus ansin tá an maighnéideachas ag dul i dtreo difriúil. So, tá uilleann idir an chasadh agus an maighnéideachas agus sin paraiméadar amháin. Ach ansin tá uilleann eile ann, an bhealach atá muid á fheiceáil, so an bhfuil muid ag breathnú ón treo seo nó an treo thuaidh seo nó mar sin, so sin an uilleann fheicthe. Agus ansin tá cúpla paraiméadar eile ar nós cén bhealach atá sé ag cur amach an fuinneamh an bhfuil sé ní rachaidh mé isteach ann ach tá cúpla rudaí difriúil ann chomh maith. Go bunúsach céard tá ag tarlú anseo, seo línte maighnéideach atá ag dul timpeall agus fad is atá na línte maighnéideach ag dul timpeall agus ag teacht ar ais chuig na pulsáir tá sé leadránach, níl aon rud ag tarlú, b'fhéidir go bhfuil siad ag tógáil ábhar ón phulsár agus é ag teacht ar ais ach go bunúsach níl mórán ag tarlú. Is é sna háiteanna seo atá suimiúil thíos ansin mar ansin séard an rud atá ag tarlú ná tá an maighnéideachas ag tógáil ábhar ón phulsáir ach níl sé ag teacht ar ais, tá sé ag imeacht amach uaidh sa spás. Agus is é ó na háiteanna seo atá na gathanna ag teacht. So, go hiondúil seo í an, sa cón seo, sin an áit b'as a thaganns na gathanna raidió agus ceaptar go bhfuil na gathanna eile ag teacht ó na líntí maighnéideachas deireanach atá oscailte. So sin iad na líntí deireanach a théanns ar ais chuig an pulsár, tá siad ag teacht just díreach taobh amach ó sin. Tá cúpla teoiric difriúil ann chomh maith. I dteoiric amháin tá siad ag teacht ó thart ar phíosa fada amuigh sa maignéadósféar, nó sa teoiric eile tá siad ag teacht ó díreach os comhair an pulsar agus glaoitear, glaoitear an outer gap agus an polar cap model orthu sin. Right, so, PORC, seo é céard a bhíonns mé ag déanamh, fad is féidir liom. Is cód ríomhaireachta atá ann. Bhí sé scríofa ag Páraic O'Connor agus sin an fáth go glaoitear PORC air. Tá, seasann sé le haghaidh Pulsar Optical Reverse Engineering Code ach go bunúsach. Is é mar go raibh sé scríofa ag Páraic. So chríochnaigh sé i 2004 agus d'fhág sé an ollscoil, chríochnaigh sé a dhochtúireacht, d'fhág sé an ollscoil sin in 2005 agus ní raibh éinne ag oibriú air go dtí go tháinig mise isteach i 2010. Right so conas tá mé ag dul ar aghaidh ó am, a D? Ok. Tá roinnt céard é PORC. Go bunúsach tá go leor teoiricí difriúil maidir le an chaoi a thaganns na gathanna ó na pulsáir, agus go hiondúil déantar toimhdí difriúla maidir leis na paraiméadair. Deireann siad, bhuel, tá muid ag feiceáil é ar an uilleann seo, nó tá an uilleann seo mar uilleann maignéideachas, nó mar sin de. Ach dúirt muid nuair a bhí muid ag déanamh PORC, níl muid ag iarraidh é sin a dhéanamh, séard a dhéanas muid ná úsáideann muid na ríomhairí an-láidir agus, Cuirfidh muid na huilleanna gach rud mar paraiméadair agus ansin rithfidh muid tríd agus feicfidh muid cén cinn atá an-chosúil leis na gathanna atá feicithe. Agus tá mise ag obair, tá PORC ag obair sa réimhse solas a fheiceanns muid agus an fáth ná ar sin ná tá ceapann daoine go é. Radaíocht Synchotron a ghlaoitear air ba chúis leis an radaíocht sa réimse sin so tá sé sin accepted mar a deirteá so úsáideann muid é sin mar an príomh toimhdí don cód. Seo é pictiúr dho na áiteannaí go féidir leis So, séard a dhéanfas muid a Pádhraic ná a chuile phointe sa magnetosphere. Tógann muid an pointe agus deireanns muid an bhfuil muid ag feiceáil gathanna ón bpointe seo. Má tá, céard é, cén chumhacht atá ag na gathanna sin agus muna bhfuil caitheann muid amach é agus ní dhéanfaidh muid tada leis. So, théanns muid amach i gcineál sféarachaí ón pulsar so bheadh an pulsar seo sa lár. Tá ceithre pháirt ann don chód. 'S é an chéad pháirt ná na toimhdí agus 'sé an t-aon toimhdí amháin ná gur radaíocht synchrotron atá ann. So tá sé sin an-láidir ar fad mar go hiondúil tá sé sin tógtha. Sé an dara páirt ná an cód é féin. So ritheann tú an cód agus oibríonn tú amach céard a fheicfeas tú nuair a ritheann tú an cód, cén astaíocht a gheobhann tú le haghaidh na paraiméadair difriúil. Now tá sé paraiméadar difriúil atá ann go dtí seo sa cód seo. So ciallaíonn sé sin nuair a ritheann tú é gheobhann tú go leor leor eolas ar ais agus ansin caithfidh tú staitisticí a úsáid chun a fheiceáil cén, céard iad na paraiméadair is fearr agus chomh luath is atá sé sin déanta, téann tú ar ais chuig an cód, ritheann tú arís é agus gheobhann tú amach cén áit sa maignéadasféar atá an astaíocht ag teacht uaidh. Sé an fáth atá muid á dhéanamh seo, má théanns mé ar ais, dúirt mé leat go raibh na dhá teoiric ann, just rachaidh mé ar ais an-sciobthaí, má thaganns, an astaíocht ón áit seo. Ciallaíonn sé sin go bhfuil an polar cap i gceart agus má thagann sé ó thart ar seo, ciallaíonn sé sin go bhfuil an outer gap i gceart. Agus tá fadhbannaí le chuile ceann go na teoiricí seo, caithfidh mé a rá chomh maith. But sin an fáth nach bhfuil aon cheann. Not accepted. Right eh cá raibh mé? So eh sin céard atá muid ag dhéanamh agus sin céard atá muid ag iarraidh a dhéanamh. So obviously caithfidh tú a rá céard iad na torthaí go dtí seo. So na torthaí faoi láthair agus arís seo é an crab eh an crab an pulsar a bhíonns mé ag obair leis an t-am ar fad mar sé an pulsar is láidre atá ann ach fós féin Níl sé an-láidir, so caithfidh tú teileascópaí an-láidir a úsáid chun é a fheiceáil, go háirithe sa réimse a fheiceanns muide. So arís, seo just an pictiúr céanna ach ar bhileog amháin, not ar dhá bhileog. Seo céard a fheiceanns muide, seo é an, so Caiméara a úsáideann an cód. Oibríonn sé amach na gathanna. Úsáideann sé rud darb ainm polarú go solas. So tá tá trí bhealach go bunúsach, bhuel ceithre is dócha, gur féidir le solas a bheith. Is eidir féidir leis a bheith polarú díreach suas, polarú díreach trasna, so glaoitear polarú líneach ar sin, nó is féidir leis a bheith polarú ciorcalach a bheith air chomh maith. Go dtí seo níl aon feiceálaí tógtha sa pholaireacht chiorclach, níl siad ach théis an pholaireacht dhíreach a thomhas, agus ar ndóigh an solas ar fad. So seo le haghaidh an solas ar fad, agus mar a fheiceann tú, seo sa ghlas, sin céard atá feicthe, agus sa dearg, sin céard atá muid ag, sin céard atá POREC ag cur amach. Agus mar a fheiceann tú, tá sé an-chosúil, tá sé i bhfad ró-leathan, ar ndóigh, ar na taobhanna agus ar na taobhanna anseo. Ach tá an struchtúr, an struchtúr mór i gceart. So sin rud ana ana anamhaith ar fad agus ciallaíonn sé sin ar a laghad níl muid ag dul ar an mbealach mícheart ar fad ar aon nós. So so ceapann muid gob é an fáth go bhfuil sé ró leathan mar gheall go bhfuil siméadracht ana mhór ag an cód faoi láthair agus sin céard táimid chun bheith ag oibriú air chun an siméadracht sin, fáil réidh leis an siméadracht sin agus feiceáil céard a gheofas muid. So sin le haghaidh an, na gathanna ar fad. Nuair a bhíonns tú á thomhas an polarú gheofann tú an phictiúr seo. Agus seo arís sa ghlas sin céard tá feicthe agus sa dearg sin céard a thuganns amach POREC. agus mar a dhéanann tú rothlú air, feiceann tú arís, cé go bhfuil, nach bhfuil sé róghar, tá sé an-chosúil leis céard atá feicthe. Now, b'fhéidir go thug tú faoi deara, seo 25 céim, seo 22 céim, agus ciallaíonn sé sin go caithfidh muid an ceann is giorra idir an bheirt a thógáil. So, más rud é go bhfuil an ceann an ceann seo i gceart agus iontach ach tá an líniú polarach go hiomlán mícheart, ní féidir linn é sin úsáid agus arís an chaoi chéanna ag dul trasna. Go maith. Agus seo céard tá feicthe againn. Em tá seo le haghaidh an peak is mó so díreach anseo agus ansin ar an taobh eile anseo sin le haghaidh an darna pheak. anseo. Agus céard a fheiceann muid ná go bhfuil gach rud ag teacht ó thart ar 300 ciliméadar ón pulsar é féin. Tá sé seo an-an-tábhachtach mar níl sé sin ag cloí le ceachtar dho na teoiricí. So deireann sa teoiric amháin go dtiocfadh sé ó thart ar 10 gciliméadar, deireann san teoiric eile go dtiocfadh sé thart ar 1000 taobh amuigh sa maignéatasféar. So obviously tá rud éicint an-an- aisteach ag tarlú anseo agus go bunúsach ní thuigeann muid céard é. Ach sé nuair a dúirt mé go raibh go leor teoiricí ann tá thart ar dheichniúr nó mar sin sé just sin iad na na dhá chinn is is mó ach tá teoiric ann darbh ainm an slot gap agus sin é an teoiric is cosúlacht leis seo mar nuair a fheiceann tú é seo tá sé ag teacht ó gar dho na línte deireanach sa maignéatasféar, agus ciallaíonn sé sin tá sé sin an-chosúil leis an teoiric slot gap. So céard a bhéas muid a dhéanamh amach as seo ná bheidh muid ag cur isteach coinníollacha difriúil sa gcód, sa chaoi ní ligfidh muid do aon astaíocht teacht seachas ón áit a ndeireanns an slot gap agus feicfidh muid an bheidh sé sin níos fearr nó níos measa i gcomparáid leis céard tá feicthe againn go dtí seo. Má tá aon ceisteannaí, seo an t-am. Go raibh míle maith agat as éisteacht liom.